Uh, mpulogalamu ya mbuyomo taona zina ndi zina zokhudzana kuti diocese yathu ikuchokera kuti mbiri yathu apo ndi apo lero ndimafuna kuti ndiyankhepo pang'ono ndikamayankha funsoli ndekuti mutu wa leronso tikua- tiku- tikambapo Ah, anthu amafunsa kuti kodi ah, tika- diocese kapena archdiocese e, tikamati ku diocese ku diocese kuyendetsedwa kayendetsedwe ka mpingo kodi kumakhala magulu ati amene amayendetsa diocese chifukwa tikudziwa kuti arch- archbishop kapena bishop aliyense ndi amene amatsogolera diocese ija koma sagwira ntchito yekha ndiye kuti zinthu ziyende mu, arch- mu diocese kapena archdiocese yathu ya lilongwe pali ma department kapena kuti pali maofesi osiyanasiyana amene tiyenera kudziwa kuti kodi amatani cholinga chake nchani Eh, ndisanapitirire kukamba zimenezi ndimafunanso ndikudziwitseni kuti maofesiwa akuchokera m'buku limene lili la malamulo a mpingo limene pa chingerezi timanena kuti canon law Bungweli, buku limeneli silimabisa, lidafotokoza bwinobwino kuti kodi diocese kuti ikhale ya Chikatolika, diocese yabwino ikhale ndi nthambi zotani kuti iyende bwino. Pali nthambi zingapo zimene ndikufuna kuti tifotokoze koma ndi pambuyo pake nditsamirapo pa ndime ina imene ili yofunikira kwambiri. A Daosezi potsata malamulo a mpingo choyambilira Bishop amazunguliridwa ndi gulu la ansembe. Tinene kuti choyambilira pali ansembe onse amene alipo ma- am- ama- masisitiri a m'zipani akhristu enake onsewa ndi Daosezi. Koma pali bungwe kabungwe kamene kamakhazikitsidwa ka ansembe amene amasankhidwa ndi Bishop. Ansembe amenewa ndi alangizi a aepiskopi. Ndiye tikaona pa malamulo omwewa amene tinenawa um, makamaka kanoni namba 502 imene imatiuza za kodi kabungwe kameneka ka ansembe amakhalamo angati amasankhidwa bwanji ndi alangizi monga yapandani ndifuna nditsindike nkhani ya kulangiza ndi alangizi amene amabwera kulangiza kupereka maganizo awo kwa a bishop kayendetse pakayendetsedwe ka diocese a malamulo akalo lamulo limeneli limatiuza kuti anthuwa akhalepo pakati kuyambira 6 namba 6 kukafika 12 ndi ansembe amenewa amasa- amasankhidwa ndi bishop ndipo amakhala pa kanthawi ka zaka 5 ndekuti zaka zisanu a ikatha zaka zisanu zija ambuye episkopi atha kuonjezanso kuti abwerezenso ndime ina kapenanso amasankha ena ena amapuma pang'ono pa ntchito imeneyi ndiye bungwe limeneli kuyambira 6 kukafika 12 ndipo anthu amenewa chimene amatani kwenikweni kwa archdiocese yathu ya- ino ya lilongwe tinawo Amenewa amapereka malangizo chifukwa Ambuye Episkopi akamayendetsa diocese amakhala ndi amasowa u- u- uh, uphungu kuchokera kwa ansembe masistere ndi ansembewa amakhala kuti ndi anthu oti akulumikizana ndi moyo wa mu- diocese Nde pamabwera ndithu mitu yosiyanasiyana imene imaperekedwa kwa iwo kuti amve, Ambuye Episkopi amve kuti anthu muganiza bwanji. Ndipo zonsezi akaziika pamodzi amagwiritsa, Ambuye Episkopi amagwiritsa ntchito poyendetsera diocese. Ah, kula, ma, ma, ndiye ndikanena kuti kupereka uphungu titero. Si zonse zimene amakamba kumeneko chifukwa ena angamanene kuti ah, ndikuti nkhani zonse za mu diocese amakamba ndi bungwe limeneli la alangizi a bishop ayi timasankhula zimene zizofunikira kwambiri ndipo zinthu zija zimakhala kuti mwina zofunika kuti zichitike msanga kapena zina zakutsogolo koma ndi zoti sizimatenga zonse za mu archdiocese chifukwa pali maofesi ena amene amayenera kuyendetsa zimenezi. Ah, pokambirana pali zina zimene amayenera mwinanso kuti avote apereke voti yawo ndipo akagwirizana kuti okay ife tikuganiza chonchi ndikuti ambuye episkopi amatenga maganizo awo kuti agwiritse ntchito zili kumbali ya episkopi kuti avu- agwiritse ntchito zimenezi kapena ayi agu- agwiritse ntchito ma- maganizo ena chifukwa uwu ndi uphungu ndimafunanso kuti ndifotokoze apapa takamba za alangizi a ambuye episkopi komanso timafuna kuti tione kuti palinso gulu lina limene limabwera kuzathandiza ambuye episkopi limene timatchula kuti kuriya ndiye tikati kuriya li- liwuli likuchokera ku chilatini limene limathandiza kuti limatanthauza kuti ngati bungwe loyendetsera zinthu ndiye bungwe limeneli si lija lapoyamba lija la alangizi a episkopi iyayi koma bungweli ndi amene ansembe amene amatsogolera madipatimenti akuluakulu mu archdiocese kapena mu diocese. Mwachitsanzo, moyo wa utumiki wa uzimu mu diocese umene timatchula kuti pastoral office, amene amayendetsa kuno ku archdiocese ya Lilongwe timatchula kuti pastoral coordinator. Ameneyoyo ndi mmodzi mwa gulu ilili timati curia. Palinso mmenemonso mulinso amene amayendetsa malamulo a mpingo. imene timati judicial office, judicial vicar, ameneyi ndi wansembe amene amayendetsa za kayendetsedwe ka malamulo a mpingo mu mpingo mu diocese muja komanso pali milandu imene imabwera kuno yokhudzana mwina nkhani za mabanja kaya zonse koma milandu iyi ndimafuna kuti nditi ndikambepo ndi milandu imene imakhudzana ndi malamulo a mpingo ndi kayendetsedwe ka mpingo si milandu ya kupalamula kunja uko kapena kukhudzana ndi malamulo a dziko ayi ndi milandu ya mu mpingo ndiye gulu limeneli timalitchula kuti gulu limeneli curia ndayiwalanso kunena kuti palinso secretary mlembi wa episkopi amene ali mmenemo kunoku ku lilongwe archdiocese tinayikamonso anthu ena awa amene once- amene akuyang'anira kuyitanidwa mayitanidwe mu mpingo vocations promoter alinso mu kabungwe kameneka. Palinso ena amene tinayikanso mmenemo ndi amene ama- ama- amatithandiza eh, pokhudzana ndi za chinyamata mwachitsanzo eh, tinayi- tinaganiziranso zimenezo ah, ndi ndi kabungwe kamenekaka kamene kakutithandiza a zimenezi then ndimangofuna kuti ndione ti- ti- tizikamba za mabungwe ena pali mabungwe ena mwachitsanzo apo sindikamba kwambiri chifukwa kuti nthawi sikutilola ndi uh, bungwe limene limakhala ndi an- an- ansembe amene amayang'anira madinari timati dcop madini tidziwa kuti dinari ndi maparishi mm, banja la maparishi angapo adera limenelo timati dinari ndiye madini onse ndi amene amayang'anira madinari ansembe amenewawa amapanga bungwe lina limene timatchula kuti diocesan council of priests ndiye ndi bungwe lofunikira chifukwa limatenga zonse za ku maparishi ku- kwawo nkubwera kubweretsa kuti azipereke kwa ambuye episkopi ndiye iyi bungwe limeneli ndi lofunikanso kwambiri bungwe lina ndi msonkhano wa ansembe onse mu archdiocese timatcha kuti presbyterian, presbyterian council presbyterian council ndi bungwe msonkhano chabe ni msonkhano timabwera pamodzi kukambirana zina ndi zina nde funso lina nkumafunsa kuti tsono mabungwe onsewa mwanenawa oyendetsa diocese ndi ansembe okhaokha kodi akhristu eni ake ali kuti a mudikire kaye pang'ono chifukwa pali maofesi mwachitsanzo maofesi azachuma ma, tili ndi makomishoni monga justice and peace ndi ena za umoyo zimene zili zambiri kuposa mabungwe ndanenawa kumene koko amatithandiza si ansembe amatsogolera si ansembe nde ti- ndimafuna ndi- ndiongole pamenepo kuti chabwino mpaka na pano taona mabungwe amene akuyendetsedwa ndi ansembe koma pali mabungwe amene amayendesa ndithu ndipo ndi ofunikira kwambiri kuti dayosisi iyende mwachitsanzo chuma chiyenera kuyenda amene amayendesa ndi akhristu eni ake kapenanso amene sali ansembe Pakali pano kwathu kuno amene akutiyendetsera za chuma ndi a Sister Doris Tembo amene ali a sistere si ansembe koma mu ofesi mwawo muli akhristu eni ake ndithu. Mutati muyende ma ofesi osiyanasiyana tikugwira ntchito limodzi ndiye ndimafunanso ndingowongolerapo penepo. Ndimafuna ndikambe pano kuti am, Kwa ifeyo amene tikufuna kuti tidziwe zambiri za mpingo, a musakayike kuno kuti maofesi athu ndi otseguka. Adzakulandirani ndi manja awiri. Mwachitsanzo, ngati mufuna kudziwa zambiri za dayosizi yathu, tili ndi Radio Alinafe, ali ndi zambiri zimene angathe kuti agawane nanu. Ndiye ndimafuna kuti leroli tikambe zimenezo. Taona zinthu zingapo. Oya Ambuye Episkopi sakhala okha, sakuyendetsa dayosizi okha ali ndi bungwe la alangizi ansembe amene timatcha kuti College of Consultors. Taonanso kuli Curia, kenakano taonanso kuti msonkhano wa ansembe uja ndiye taona maofesi. Ndimangofuna ndingotchulapo za maofesi ena amene tili nawo kuno. Pali ofesi yoyambirira ndi ya Pastoral Coordinator, Pali ofesi ina imene imakhuzanso za utumiki wa mu mpingo tija timatchula kuti PMS iliponso kuno uh, ma of- ofesi imeneyi pali um, kuzachuma tinawo kuno ofesi imene ilipo palinso ofesi ina imene tinayo kuno ndiyokhudzana ndi za kagwiridwe ntchito ka a- antchito athu human resources uh, department Ndi tikalowa ku za maphunziroko kuli ma sukulu ambiri amene timayendetsa, ku zipatalakunso kuli ma sukulu ndi ma projects ambiri. Ndangolankhula pang'ono ku za zimene zikuchitika koma kuli zambiri kunoku zimene tiyenera kudziwa. Zikomo. Andifunsa kuti kodi kwa munthu amene ali kumudzi. amene sanapite kusukulu mwina zimene ndikukambazi mwina sangathe kumvetsa bwinobwino ndingamuuze chani uthenga wanji zokhudzana za diocese uthenga wake ndi umodzi kwa tonse ifeyo akhristu akatolika kudzera mu ubatizo komanso kwa ena sanabatizidwe tili ndi akatekumeni ifeyo tonse pamodzi ndi diocese Tikamaganiza za diocese tisamaganize kumene kumakhala Ambuye Episkopi kumene kuli maofesi ayi. Diocese ndiye ndi ifeyo ndiye diocese kumene muliko ili kumeneko. Mwachitsanzo mphakati wanu ndi diocese, parish ndi diocese. Ifeyo kuno chimene timachita ndi ku, ku, ku, kuyesetsa kuti diocese imene ikupezeka ponseponseyi zinthu zikuyenda bwino ndeti nchifukwa chake tili ndi maofesi maofesi amene tili nawo kunowa ndi okutumikirani inu kuti mpingo wathuwu ngati pali zina ndi zina zofuna kuti tiku- tikuthandizeni mutipeze ku maofesi kwathu Ambuye Episkopi sagwira ntchito okha. Nchifukwa chake Ambuye Episkopi ali ndi nthambi zonsezi zimene amagwiritsa ntchito. Ndimafuna kuti nditsindike kuti ena amachita mantha kuti i ndipite kwa bishop kapena ndipite ku, ku diocese ndiye kuti ndikafika kumeneko sakandilandira akandikayikira mm, zimenezozo muchotse maganizo amenewa tichotse mukapeza mpata kuti mwina muli kuno ku lilongwe bwerani bwerani muzazi- muzatidziwitse ndinu ndani ndipo maofesi athu ndi otseguka adzakulandirani ndi manja awiri kukuonetsani zimene zili kuno komanso zimene timachita chabwino um, liwu la monsinyo lakhala likugwiritsidwa ntchito nde nimafuna kuti tisiyanitse pakati pa monsinyo potsata malamulo a mpingo ndi monsinyo potsata chizolowezi zimenezi ndi zimene zakhala zikuchitika kwathu kuno ku malawi komanso mwina maiko ena Tikati Monsinyo, liwu limenelili ndi lochokera ku zinenero zina, makamaka zinenero za anzathu uko amene zikuchokera ku chinenero cha Chilatini, zimatanthauza kuti ambuye anga, tingoti akuti choncho, my lord. Nchifukwa chake ngakhalenso mabishopu timatchula kuti ambuye. Koma umbuye umenewu ndikunenawo si umbuye wa uepiskopi ayi. Ndiye potsata malamulo a mpingo amatiuza makamaka titenge zimene anatiuza Apapa Francisco. Ananena kuti ku dayosizi ngati pali wansembe amene akufuna kuti apatsidwe ulemu wapadera chifukwa cha kudzipereka kwake ku mpingo mu utumiki wake, kambiranani ndipo ndipatseni dzina Ndipo ameneyo amamupatsa udin, amampatsa titi dzina limene loti monsinyo. Ndipo palinso zovala zake zimenenso amavala. Zimafanana pang'ono ndi za bishopu, koma si bishopu yayi. Mwachitsanzo, amatha kuvala mikanjo, mkanjo ngati wa bishopu koma savala mtanda. Ndiye Am, am, amenewa kalata yomwe timati munthu tilengeze kuti kulengeza kuti uyu ndi monsinyo ndi chikalata chapadera chimene chimachokera kwa apapa ndipo timalengeza pagulu ndipo timamveka chisoti chakecho pagulu nde kwathu kuno ku malawi e, tinalinso ndi chizolowezi ndipo chizolowezi chi- chilipobe koma ndi chizolowezi kuti amene ali ngati mavika jeno ma diocese timaatchula kuti monsinyo ndiye vicar general amene wakhala monsinyo pena pake zi- tima- fa munthu sukhala vicar general moyo wonse yayi ndiye timaona kuti munthu akakhala vicar general timamutchula mu- amonsinyo Uk- ukatha vicar general uja, anthu mamakhala ngati anthu ama- amasokonezeka pang'ono kuti tsono tiatchula ndani kapena abambowa ndiye e, zimenezi zakhala zikuchitika ndi chizolowezi koma ndinene kuti si zimene zili malamulo a mpingo kodi timalakwitsa ayi sitimalakwitsa pena kunali kufuna kungopereka ulemu koma titsate malamulo a mpingo kwathu kuno tili ndi amonsinyo patrick thawale iwowa nthawi imene anali vika jeno potsata chizolowezi cha muno m'Malawi timawatchula kuti amonsinyo koma titakhala pansi tinaona kuti umonsinyowu tiupemphe kuchokera kwa apapa ukhale umonsinyo okhazikika potsata malamulo a mpingo ndiye mwamwayi apapa athu anavomera ndipo munaona kuti anali ndi akuvala ndithu ali ndi ulemu wawo iwo aja ndi amonsinyo mpaka nakufa titero. ena kumafunsa nanga tsono zizolowezi izi zikupitirirabe e izozo ndizo pena zimakhala zovuta kusi- kusintha kwa amene ali mavika jeno akasintha ovika aka- ngati sali mavika jeno si bwino kupitiriza kuwatchula kuti amonsinyo apa ndimangofuna kuti ndiongole bwinobwino Ngati chili chizolowezi chongofuna kupereka munthu ulemu kwa munthu akakhala kuti sali vicar general uh, sitinayenera ndipo sitiyenera kutchula kupitiriza kumutchula munthu kumutcha kuti Monsinyo ndikanakonda kwa ine ndikadakonda kuti kwa ineyo ena atha kukhala ndi maganizo ena ndikanakonda kuti ndikadakonda kuti ti- ti- ti- tizi- tizitchula monsi- umonsinyo kwa amene alandira kuchokera ku ku Roma okha ndikadakonda choncho kwa ena amene sali sanalandire ulemu umenewu tizingowatchula kuti abambo akuti athu a vicar general basi uh, potsiriza ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri kuti tikuyenda limodzi uh, ndipo mwapirira ku- kumvetsera programu iyi muli ndi mafunso ambiri ndikudziwa Chonde tumizani mafunso anu kwa abale athu kuno ku Radio Alinafe. Anditumizira mafunsowa ndipo tiziona mmene tingathe kumayankhira mafunso amenewa. Mwinanso ndemanga zonse zo- ndi zolandiridwa.